Chi gị ama nkwenata ka ụwa mụọ gị amụ n'aha ọfụ anụnwa a banyelu. Chi gị ama nkwenata ka ife ike mee gị n'aha ọfụ a a banyelu. Ọ bụrụ na ife dị n'ikwu nne ndị ọzọ na-emeelu ha ife ọma, ife dị n'ikwu nne nke gị ga-emeelu gị ife ọma. Ọ bụrụ na ife dị n'umele nne ndị ọzọ na-alụụlụ ha ọrụ ọma. Ife dị n'umere nne nke gịnwa ga-alụrụ gị ọrụ ọma. Ọ bụrụ na aja ana be ndị ọzọ na-alụrụ ha ọrụ dị omimi, aja ana be nna gị ga-alụkwazialụ gịnwa ọrụ omimi. Ị ga na-eje eje na-abata abata. Ngọzi ga-abụ nke gị. Isi gị ama ntọ na mba, ma ụkwụ ama mkpọ gị n'ilo. Ị ga-aṅụrị ọṅụ. Ndị ahụ kpọrọ gị asị, ndị ahụ kọjọrọ gị, ndị ahụ kwuru okwu ọjọọ n'azụ gị, ndị ahụ chelu na ife ọma ama nsinata n'ebe ị nọ wee pụta, ndị ahụ gọọlụ gị ọfọ ọjọọ, ndị ahụ kwalụ gị emo, ga-emesịa kwupụta ịdị mma Chineke n'isi gị. Fa ga-emesịa sị gị, Nwanne m, na chi gị fụrụ gị n'anya, kedụ ka i si wee mee ya? Ha ga-emesịa bịakwute gị, sị gị, Nwanne m, nyeelu m aka, achọrọ m ịdị ka gị. Emo ahụ a kwalụ gị, o welu na-echu gị ụla abanị, i welu na-ebe akwa alịlị, i welu na-atụ alịlị, ọ dụ gị ka ụwa nke gị agwugo, ọ dị gị ka a ya sị na o nwelozi ife ị balụ. Asị m na ya bụ emo ga-atụgharịa bụrụ ngọzi nyeelu gị, nyeelu ezinụnọ gị, nyeelu nne gị, nyeelu nna gị nyeelu ndị agbata obi gị maka na ngọzi chi gị ga-ebute n'ime ndụ gị ga-akarị ngọzi sọsọ gị na ezinụnọ gị ga-eri ngọzi chi gị ga-ebute n'ime ndụ gị bụ ngọzi ọ ga-abụ ị ga-eji enyelu ụwa aka Ọ dịkwa ka ọ dị, ndị mmadụ ga-emesịa sị, Kedụ ụdị chi kelu gị maka na chi gị dị ebube? Ndị mmadụ ga-emesịa sị, Ọ kwa onye a sị na ọ yaha aba uru? Ndị mmadụ ga-emesịa sị, Ọ kwa onye a sị na ife ọma ama nsi n'ime ya pụta? Ya bụzi onye bụ ọzọ Igbo ndụ? Ya bụzi onye bụ omereọra? Ya bụzi isi chili eze, ya bụzi aka na-enye enye. Nwanne m, asị m na ị ga-abụ aka na-enye enye, ị yaha abụ aka na-anara anara, maka na aka na-enye enye ka ngọzi na-adịrị. Mgbe ị ga-ebido nyebe, mgbe ahụ ị ga-abụ aka na-enye enye, ọ ndị mmadụ ga na-achụzi gị ọsọ ka fa nyezie gị onyinye, ị sị ha mba, ike iji anata onyinye adịghọ. adịghọ gị maka gịnị maka na nke ị nwere o zuru ezu o zuru mba nwa chukwu asị m na ife ifele ga-ana n'ime ndụ gị tụsaalụ m ozi a na ọ bụrụ na ị ma na ozi a metụrụ gị